igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekele m udo dịrị onye chọrọ udo anyị chọrọ ka ala igbo dị mma ọ ihe ejila ụbọchị ọwụla anyị afụra na-ekwu okwu gbasara ihe emere n'ala igbo na-akpọ oku sị igbo igbo niile ebe ọla ị na-anọ unu bịawana ka anyị mee na idozie n'obodo anyị mmadụ nọ n'ama ụlọ ya na-agba ọkụ adịrọ mma mana mmadụ ọ dịkwa mma mmadụ nọkwa n'ụlọ ụlọ ya gbakwa ọkụ anyị kwesịrị iji otu obi na-aga na-arụ ọrụ dịka ụmụnne na-ekwukweni eziokwu eziokwu wụ ndụ okwu ashị wụ ọnwụ ọ ihe egbuwe ndị mmadụ gbuo wụ enwekwa onye chọrọ ikwu eziokwu onye ọla chọrọ nye m m ewere lawa fụ ya m n'akpa m na ụmụ ke m me na ndị obodo ke anyị me na ndị ezi anyị onye ọla kwuwe ya na ndị ezi ghị na ụmụnne ya na ụmụ ya obodo agaghị adị mma ka m ghara na-eje kọwa ihe ọzọ mana anyị kọọ onye anyị bịara n'ubi ya akpọwa m oku o shiri n'aka igbo tv na-akpọ ndị igbo niile dị iche iche ebe ọla ị na-anọ n'obodo naijiria n'ala igbo mba ndị ọzọ dị iche iche ị na-anọ na ị wụ onye igbo unu cheta sị ndị igbo na-asị onye aghala nwanne ya onye aghala nwanne ya wụ aha ndị igbo na-aza ma ndị nọ na amerịka ma ndị nọ na brazil ma ndị nọ na ghana ebe ọla ọ sọrọ gị nọrọ N- ọ- ọtụtụ n'ime anyị na-aza onye aghala nwanne ya mana ahụna m that onye aghala nwanne ya ahụ anyị zawa dịkwa ma ọ wụ otu e shiri dịrị ana m ezi ozi a maka nwanne anyị nwoke wụ maazị Nnamdi Kanu dịka e shiri kpọlata ya kemgbe afọ ole gara aga kpọrọ ya gaa ụlọikpe ndị ụlọikpe ekpeele ndị ke nọ n'Ụmụahịa ekpeele sị kwụọ ụgwọ dị otu a hafụ ya ndị ke nọ na Abuja ekpeele sị hafụ ya ma kpọghachi ya ebe unu shi kpọrọ ya ndị ke African or West African ekpekwele nke hị sị hafụ ya ndị be anyị sị onye onye amara ọha ma ikpe awụọ ma ọgbara ikpe onye adịkwa aha sị ha ya agakwa ihe aha ole n'ime ga jiri nketa ọnwụ ndị Igbo anyị achọrọ m ịkpọ unu site na ndị echiri echichi ndị echiri echichi echichi ọbụla ị na-echiri ese echiri gị echichi ị wụ nwa afọ Igbo echiri gị echichi fụtanị ya wụkwa ndị wụ ndị ụkọchukwu fụtanị ma ndị ụkọchukwu ke ụlọ ụka ke dị ochie ma ndị ke ọlọrọ ọhụụ anyị unu bụ ndị ụkọchukwu anyị chọwa unu ebele ebe unu na-anọ na fụtanị ememe obodo ọ ga-ebara onye ọbụla ka egbala ebe onye ka agbala ebe ọwụta iji ememe obodo ememe anyị echi ya dị mma unu gakwa ịbịa bịa nọrọ nọchaa anyị ana-ekpekwere Chineke ọ bụrụ ma ụjọ tụwa ndị ụkọchukwu anyị fụta kwuo eziokwu sị taa anyị chọrọ ịfụta sị nwanne anyị nwoke eji ha na ya n'otu ji ha ndị ọzọ ndị wụ ndị ke eji n'ala ke Yoruba wụ eji- egidere na ah, ah, Cotonou Sunday Igboho ahaala ha ahakwala onye uwe ojii wụ onye ka egidere egidere na oge gara aga sị na ọ kpara agwa ọjọọ ahaala ya unu nwekwasị ndị boko haram dị iche iche egidere ma ekpee ha ikpe ma ekpee ha ikpe bụ ka nne ama mana mgbe m ga-enwe ụmụ a na-ewefụta ya na ihu onyonyo ma ọ wụ n'akwụkwọ edemede sị ahakwala ndị dị otu emekwele ha akụzikwerele ha ka eji ejije ke ejijekwa egbe ejijekwa nke ọzọ ka ụmụbịa nọrọ be ya na ndị uwe amị anyị ọ dịkwadị mma iji ndị ọjọọ na-emebiri anyị ndị amị ama m na anyị nwere ndị ọchịagha ndị siri ike ndị wụkwanị ndị eziokwu ndị wụ ha hụ eziokwu ha ekwuo e nwere ike ụjọ dị ha ịkwụsị ụdị ndị akpabatawara ha na ụdị ndị ha kpọbata ndị ọchịagha anyị kwesịrị ịwụ a sị gị gawa agha gawa mana mmadụ na-eje ị na-eje n'ụzọ bụ na-eje gaa nwe onye yi mgbe yi ndị ọchịagha ụjọ abịa gị n'isi a ga-ama ma ndị ka esi n'ebe ekpata ma ọ wụkwa ndị ke ọjọọ na-eyi mgbe ihe agawa anyị gakwa na abịa were kwa ndị ke ọjọọ wa kpọta ha n'ihu anyị ihe niile na onyonyo kpọpụta ha na-asị taa ụmụ aghọọla ndị ọchịagha ụmụ ga gị nọ na-echekwala anyị ndị jere gbagbusa mmadụ gbagbuo mmadụ gbuo mmadụ n'ụzọ gbuo mmadụ n'ụlọ ụka gbuo mmadụ na ụlọ skuulu gbuo mmadụ n'ụzọ dị iche iche gbuo mmadụ na onwere nga na-adị ma gbuo enyi mmadụ beghị ala Igbo aghọọla ebe ga-awụ tọrọ mmadụ taa tọrọ echi tọrọ n'abalị tọrọ n'ehihie tọrọ n'ụtụtụ ọ bụ otu o kwesịrị iji adị ọ bụ otu ọ dị ma ndị je Abuja ma ndị laja ala igbo ma ndị je kalaba ma ndị je mba dị iche iche ebe niile a ga-atọwa mmadụ ntọ mmadụ gbuo ọ ga-awụ ọ ga-adị ka ọ ga-awụ ihe ọma a sị m na ndị aha ndị aka igbo ga-ezipụ ozi a ka ụmụnne anyị ebe olu na-eru unu na-abịanị na-abịanị ka anyị nwee ike ịgbakọ aka nye ọma mere ya afọ ofufu ka anyị jeenị sịnị olee mme e ji ịhafụ nwanne anyị nwoke ekeresimesi erule ndị mmadụ na ha alawakwa ala igbo ọwụkwala ebidokwa gbawa ọsọ ọ wụrụ ma asịghị ahụ a ga ime obodo edere ji m wụ ịhafụ nwanne anyị nwoke wụ Nnamdi Kalụ ụwa wụ ụwa kwurula okwu sị haa achọrọ m ịgwa ndị ọchịchị Igbo sị dịka unu medebe ya. ụjọ atụkwala unu nwe nwoke na-eji anwụ wụ otu owu otu owu ka nwoke na-eji anwụ n'ụwa gị sị gị enwere gị ikwu na ị ga ma nwụọ echi ga-anwụ anwụ ọnwụ bịa ga nwụọ ọ ka gị mma na ikwuru okwu nwụọ n'eziokwu na ikwughị okwu nwụọ n'asị fụshianị ma nwoke ma nwaanyị ahụrụ m ebe ụmụ nwaanyị ndị ka gbara ọtọ abalị ole gara aga asụ mere na Anambra ụnụ gbara ọtọ ihu na azụ kwọrọ ihe nna m ahụ ọwụ mana nwa ji unu ji unu okomadu unu ntụ unu obodo unu nwanne unu a na-efu na ugwu awụsa ụnụ abịabele bịa gba ọtọ ụnụ agabele sị ụnụ rukwa la abuja ya gbakwala ọdọ ụnụ gbawa kedụ ihe unu kwọrọ gba ọtọ ke ụnụ gbara la anambra ụbọchị a gara aga nwa ụnụ jiri gba ọtọ ruru onye eji ebe wụ nnamdi kalụ unu ṅụrụ kaị unu ṅụrụ dagba ọ bụrụ ma unu so unu chọwa ka udo dịrị n'ala Igbo and ndị ọnụ na ekwe emememe asịla unu ha na onye udo chịa ndị Igbo anyị dịkwana enweghị mgbe mee na otu je kpọda na onye gawa n'ala bekee kpọda onye ke gaa na bekee je kpọda onye ke ọ bụrụ ma ya hapụ onye udo ọ chịa olee ihe ji anyị onye ji mmadụ n'ala jide onwe ya onye ji mmadụ n'ala ji onwe ya gị hụ onye ya aha agaghị agawara onwe gị ka biko otu ọwụla o sila dịrị ngwanụ ka anyị gana ngwanụ fụshianụ ma ndị ke wụ ndị ke ọchịchị ke gọọmenti ma ndị ke wụ ọchịchị ke ndị ndị eze anyị ma ndị ke wụ ndị ọchịchị ke ndị youth anyị ma ndị wụ ọchịchị ọchịchị ole na-anọ na ma ndị chịa n'ụlọ ụka ma ndị chịa na ihu mmụọ ebe ọwụla sọrọ gị enwere mgbe emere elekshọn oge Jonathan asị ndị winchi niile na Naijiria ụmụ afụtala be ụmụ sọm ga-akwadoro Jonathan onye anọkwa ya gbuo mfụta fụtanị na-esi anyị mebee n'ihe nwanne anyị nwoke fụtanị udochi na a nọrọ na asị a o yiri isi agụ adịkwa ka a ga-ega kọt unu ahụ na na-ekwuwe na-esi onye yi isi agụ anakwa abịa ụlọ ikpe enwe ụzọ dị iche iche na adị meji ihe eji idewe anyị mana ndị ka ya enwe ike ma esi gị ime taa maka onye ọzọ ya ma ga echi adịdịghị gị mere gị ya asị onye bere na na mmadụ nwụrụ na-agba egwu e nwere na oge baịdị egwu ajụ ya ma ya ga-agburu onye nwụrụ anwụ dịrị wụ nwunye tụwa anyị ụjọ anyị na-aga gafe mebe mgbe mmụọ na-agba ụwa adịkwadị nwoke fọrọ n'ala Igbo enwekwe nwoke anyị nwere ụmụ nwaanyị anyị unu lee ihe mere n'oge ụwa mbụ 1929 emere Aba Women's Riot ọ ụmụ nwaanyị fụtara gị ije enyi ma ndị ke shi Kalaba ma ndị ke shi Aba Owerri Ọnịcha mgbidi Mbaise Enugu mba dị iche iche fụtara alụ anyị na ndị ọcha anyị eme ihe akụkọ ha fọrọ afọ taa adị maka na kọwa taa achọrọ m iyi unu sị anyị mee hụ ọma hụ ọma ga-eso anyị anyị eme hụ ọjọọ hụ ọjọọ gakwa iso anyị iwe wewe m iwe wewe m o were m o we- o weshiri m ike asị m taa ga- ga- taa gawa n'ihu otu anyị ji ha sị Nnamdị Kalụ na ọ ga-eyi na ụlọ na-abịa ụlọ ikpe otu akwa ehi ọbụla anyị na-ekwu okwu gbasara ndị Igbo na aka Igbo TV ọ wụ akwa ojii uwe ojii ka anyị gara iyi shite taa ka anyị gbaa mkpe ka anyị werekwa na-eso ọ wụkwa otu anyị si mee ka anyị iji lụọ ọgụ nke anyị uwe ọzọ anyị nwere ike ime ma a sị na anyị chiesa anyị tụgharịa nweyi isi agụ ahụ ọ ga-awụ anyị ga-eyi ekwu okwu gbasara okwu ndị Igbo ma ọ wụ anyị eyiri uwe ojii dịka otu m shi yiri ke taa uwe ojii ma ọ wụ nweyi isi agụ ma ọla anyị na-ekwu okwu gbasara ndị Igbo mana ma ọla a kpọfụtara nwanne anyị nwoke anyị ga-eyiwe nweyi ndị ọzọ nweyi e ji enwe aṅụrị obi adị anyị mma dịka otu ndị Igbo anyị siri mee nwanne anyị nwoke anọrọ ebe ehi na-ata ahụhụ nga ụwa ụwa ekwuola okwu tie mkpu n'oke olu sị hafụdụ nwoke ka ọ lawana ebe ke ya o ji ụmụ ji nwaanyị o nwere ụmụnne nwee ụmụnna ka m kwukwa nha nakwa na-ele anya ma ndị nke anyị maka ha ahụmekwuru gbaghara egwu ndị be anyị sa nwụchaghara etugharị igu otu oji doro olu ka eji eki ya fụtanị Fada Mbaka ekwuole sị agha gị nọ n'ihu ma ndị kwesịrị fụta fụta ya paa Blessed Sacrament nọ na n'ihu a na-aga aga kpiriji nke ọnwụ onye Fada Mbaka ekwuo sị gị mgbaji ekwuo oke egbu banyere ndị dị otu ekwuo oke banyere ndị otu ga-eji ekwuo ị kwuchaa nara ego lawa ire nwanne gị asọ onye onye nwanne ya bewa akwa ya la-achị ọchị adịghị ihe ọ ma mee nri oge akwa ke gị gakwa iru eru ndị Igbo ekelekwe m asị m udo dịrị nwoke dịrị nwanyị onye na-ezifụ ozi a wụ onye a ma dịka Obino udo dịrị unu